Su lìberu naschet in su cuntestu de Sarda Tolkien Sardegna, comente fia narende Ivan, est sa comunidade sarda pro s'istùdiu e sa divulgatzione de sas òperas de Tolkien in s'ìsula, chi apo funtadu deo impare cun sorre mia e una pisedda de Casteddu, bàtoro annos a como. Cun Sarda tenimus a coro su de dare valore a sa limba nostra, a sa cultura e cando faghimus eventos de pessone pròpiu su sardu no bi mancat mai e nois bidimus chi a sa zente custa cosa li piaghet e benit ca cheret intèndere un'autore che Tolkien, un'autore de clàssicos, unu, s'iscritore de su sèculu chi at marcadu pròpiu sa literatura de su Noighentu, con cun d'unu genere chi est chi est èpicu, ma chi est puru meda àteru, ca est est unu liberu chi tratat de de filosofia, de temas de morale fortes e chi e chi truncat cun sa traditzione litteraria de su Noighentu, torrende a sas reghinas de sa litteratura europea e custa cosa sa zente l'aggradat, l'aggradat a l'intendere in limba sua, però Comente nois cun Sarda cundivizamus una pàgina Facebook e unu situ como chi est totu bilingue, però cando fiamus solu una pàgina totu totu nos naraian chi fiat una cosa bella su de tènnere un post post in duas limbas, ma chi su sardu non lu cumprendian. E duncas nois nos doliat custa cosa ca Tolkien est unu de sos autores pius traduidos in su mundu, su Hobbit est istadu bortadu in otanta limbas e fintzas limbas de minoria, che s'asturianu e su gallegu chi sunt duas limbas de sa famìllia romanza che che su sardu e sunt duas limbas chi de minoria che che su sardu e e a nois nos doliat apuntu chi chi sa zente pròpriu no cumprendiat su sardu, sa limba sa limba de sa zente issoro e tando amus pensadu, bene bi l'imparamus e gasi amus creadu unos cantos posts, unu pro cada lìtera de s'alfabetu, fatende a manu sos disegnos e seberende de chida in chida, ca custos posts fiant in una rubrica chi chi est in sardu e chi faghimus cada sàpadu, custa rubrica fiat s'alfabetu de sos Hobbit. Pro bi l'imparare. E sos Hobbit suni sos personàgios chi in sas òperas de Tolkien suni sos pius acurtzu de sas pessones de de oe in die, duncas suni sos chi nos acumpàngian in su mundu de sas legendas de de s'èpica. E duncas Est partu pròpiu naturale comintzare a l'imparare una limba, sa limba de sa zente issoro, torrare a sa terra mesania cun sos ojos de sos babbos, de sas mamas issoro, de sos giajos, intèndere cussos personàgios faeddende cun cun sa limba de sa terra issoro pro pro lu tènnere pius acurtzu, pro lu fàghere diventare una cosa de domo. Amus detzisu de de cumintzare dae dae unu glossàriu ca a pustis de de istùdios acadèmicos ca deo so dutora in mediatzione linguìstica e culturale e sorre mia in bene culturale bene culturales amu amus ischidu amus istudiadu chi una limba s'imparat mezus cando si legget o si bidet calchi cosa chi nos agradat e gasi su cherveddu ite faghet assotziat e duncas pro custu sas immàgines chi amus disegnadu las amus disegnadas a manu, poi si iscannerizzadas e coloradas cun su computer ca deo so amantiosa de digital painting, de pintura digitali. ca sas immàgines torran a su a s'immaginàriu creadu dae Peter Jackson in sos cìnemas, ca como oe in die puru si sos lìberos sun sos pius sun meda connotos, sa zente connoschet de pius sos cìnemas e duncas s'assòtziu est pius pius lestru. E duncas cando nois pensamus a unu Gandalf o a unu Frodo Baggins nos immaginamus sas caras de sos attores de Sir Ian McKellen, de Elijah Wood e gasi e duncas custa est una cosa chi est istada istudiada, però su lìberu ponet unu pagu a cumone totu su chi est s'immaginàriu de de sa Terra Mesania de de su Senore de sos Aneddos e su chi in sos cinemas no b'est Su chi torrat a su lìberu chi est su Silmarillion, custu, chi est sa mitologia, naramus, s'istòria antiga de sa Terra Mesania, nos semus ispiradas a paesàgios sardos. No, e duncas cheria nàrrere chi totu custos posts chi naschent dae una dae una netzessidade puru, sa netzessidade de tènnere un'autore amadu e traduidu in totu su mundu, chi in totu sas comunidades nde faeddan, nde arresonan in limba issoro, in sa limba nostra, ma non petzi pro lu tènnere gai che una cosa, si b'est puru in sardu, una cosa de bìvere, de de bi brullare impare, de bi faeddare impare, de fàghere sos giogos de mesa totus impare, duncas est nàschidu dae una netzessidade e dae totu custos posts amus creadu su lìberu.